ọ nwere nke family last two weeks a sị na ọ ije that's ije na fa jee kwụ ụgwọ isi nwaanyị na omenala ndị obodo fa wee pụta wee sị m ee marazom ihe so na anyị ka ị je witness ka o si adị m sị nkịta lachakwa ya anya ebe a nkịta lachapụ ya anya ewu amacha nke o si adị na m na-awọchị ka m ejere eje unu bata adị m awọchịzi ife onyonyo ka m wee mụta ife m ma-abịa kọọ n'efere mba ụwa ndị isi na-adịrọ mma ala na-apụsị unu cha niile m soro ka unu soro m jebe because enwere m ike iso fa jee ebe a ife unu na-eji ayasisi ego ọkwa ife ebe a na-abụ ego ebe a ọ dịka rand a rand bụ ego igwe one rand bụ ego igwe ị mara ego na one rand bụ na naijiria ọ dịka rand a na-atụtụ ya atụtụta n'anị mana rand rand sigburu onwe ya n'ike ịkpata ị ya-eme like this before ị kpata rand since m bi obodo a kpatanugo m 1 million rands akpatanube 1 million rands o nwego ofu onye n'ime unu kpatanugo 1 million rands that's kpata ya na genuine like ị na-eme isi nweta 1 million or ị na-akwa akwa nweta 1 million One mi- ị na-eji- kpata kpata ya na genuine ọ bụkwa ile afịa akwụna ego obodo a bụ ego igwe ị fụ ebe ife ebe fa na-aya ego ị ma na enwere m ike iwe iwe n'ụsọ m nụcha niile ọgwụ ma m fụ ego na-aya because ka a kpọrọ m jebe na m ma na-enene ife onyonyo ife m gwa fa ka a kpọrọ m jebe ndị ala isi na-adịrọ mma ka m bịa wọchị ebe unu na-abọsisi ego fa jesizie bata wee nene ife onyonyo o wee bụ na eji eyinye nke nwaanyị that's buba that's akwa traditional dress nwaanyị be anyị ka eyinyere ewu Gambia ewu ewu zombie ewu nwaanyị obodo then nke nwoke yiri efe isi agụ kpuru okpu mme mme a na-egegagharị a na-egegagharị a na-egege ịgụ wee na-enusisi fa wee na-enusisi ego ma nke ji crutches wee bịa ma mara ma oshi ka o je zuo e wee gbujie ya ọkpa ọ ma bụrụkwa that crutches o ji buru e wee bịakwa bịa the the the the ceremony bupụta ego na bundle na-abụ na-adọrọ ego na bundle na-efe n'elu na-adọrọ ego na bundle na-efe n'elu na-adọpụta rands na bundle na-efe n'elu with crutches o ji kedu ife ị na-ala ihe ejije boy iji ihe ejije boy dịrị ego a with ụkwụ gbaji gị accident ma amara ife mere eji kụjie ya ọkpa o zuru ori wee kụjie ya ọkpa ka ọ na accident nkịtị amarọ m ka o bu crutches wee bịa na-enusisi ego kwụrụ n'ọgbọ were crutches bịa kwụrụ n'ọgbọ na-emepe bundles na-adọpụta bundle rands bundle rands m aya akpatanwuru ma m nọgodo obodo ahụ 100 years ọ dọpụ bundle ọ na-aya n'elu dọpụ bundle na-aya n'elu ma ụmụnne unu ụfọdụ nọ na street na-ata afụ kpọsa sweet na cigarette unu aya help each other na-ayani bundle ego enu nwoke yi efe agụ otu nwaanyị obodo eyinyere efe nwaanyị be anyị Ọ ife aka m aka esu mbịa n'afọ ọ nje yipụ efe o yi n'arụ n'isi adịrọ ya mma nje yipụ efe o yi n'arụ that woman ọkwa marriage bụkwa na after 3 months 6 months marriage akọli akọ n'idi gaa na ya fusi kịtịkpa rachakwa unu anya tịkpa rachakwa unu anya ọkwa ife unu ọ bụrụ na unu ncha bụ ụmụazị nọ nkara ịtarị apịawa unu ncha niile na ofu na ofu ndị ewu Gambia that's ọkwa ndị ụmụ nwanne fa nọ na naijiria na-ata afụ ị na-ayani bundle ego enu utu crutches i bu wee bịa ị na-akwụnwuru ọtọ crutches nke anụwa dịka dịka standing ọ bụrụ ndị nke anụwa na nke a dịka standing like this ọ na ife efere mba ụwa na-asọ ya nsọ ka m tie video ebe a ka unu neegodu fụ ụdịrị ego ndị a na-atụ n'elu gwa m ego akpata na mma ego akpata na anwụ ọchịcha ya ma m na-acha m na street anwụ mmiri ma m na street jide poster na-achọ customer mmemme isi ma ebe ị na-ele sweet ka anyị ji kpata ụdị ego a kịtịkpa rachakwa unu ncha niile anya ndị ezi ọfịa na-ezuzugharị ewu